Hi, aMalawi. Welcome to Zona Zeni Zeni. The home of latest and well articulated news plus information. Please subscribe. pali chiopsezo chachikulu pa dziko lonse lapansi kutengera pa nkhondo ya mawu imene yayambika pakati pa dziko la america komanso russia Izi zili chomwechi pamene pulezidenti wa ku America a Donald Trump anayankhula kunena kuti pulezidenti wa ku Russia a Putin akusewera ndi moto. A pulezidenti Trump anapitiliza kunena kuti akuti dziko lawo la America lakhala likuteteza dziko la Russia ku zinthu zoopsa zambiri zimene zinakakhala zitachitika kale linakakhala kuti dziko la America silikuliteteza dziko la Russia kapena silikuletsa zinthu zina.
pamenepa a trump amatanthauza kuti ndiye kuti panali ziwembu zina kapena panali zinthu zina zoyipa zimene zikanachitika ku dziko la russia koma sizinachitike chifukwa cha ulamuliro wawo kapena kuti america yakhala ikukana zimenezi ku video imeneyi tikhala tikufotokozerani kuti ndi zoopsa zanji zimene a trump ananena kuti zinakachitika pa dziko la russia komanso

Ndiyeno a Donald Trump pa nthawi imene amapanga kampeni akhala akulonjeza kuti iwo akadzawina adzathetsa nkhondo imeneyi imene ili nkhondo yayikulu pakadali panopa. Ndiyeno anayesera ndithu kupanga zoterozo mpaka m'mbuyomu anakhala pa call kuyankhulana ndi pulezidenti wa ku Russia, call imene akuti inapitirira maola opita awiri. Eh, 2 hours akuyankhulana kunena kuti pakufuna kuti nkhondo imeneyi ithe. Ndiye zina mwa zimene anthu amenewa anakambirana zinali zofotokoza kuti Ah, nkhondoyi si chinthu chokuti chimangotha kungotha Eh, nkhondo ikamachitika kumakhala kuti chilipo chimene chinachitika ndiyeno a putin anafotokoza kuti ngati nkhondoyi a trump afuna kuti ithe ndiofunika kuti azindikire kuti vuto lenileni limene linayambisa nkhondoyi ndi chani ndikuonesesa kuti akonze vuto limeneli chifukwa kungokambirana nkhondo singathe choncho Ah, ndiye pachifukwa chimenechi a donald trump ananena kuti ndikoyenera kuti anthuwa akumane pakati pa dziko la russia uh, ndi ukraine komanso kunali maiko ena amene ananena kuti akwanisa kuti akhale nawo pa mkumano umenewu ndiyeno a trump anaona kuti mwina ndikoyeneranso kuti mkumano umenewu anthu akamakumana pazakhale papa wanyuwani amene ali pope leo 14 e, ananena kuti ndikoyenera kuti azakhalepo kuti mwina batayo azachitike mophweka komanso zizawonjezere impact ndiye anayankhulana ndithu mpaka a putin Anathokoza a Trump pa maganizo amene ofuna kuti nkhondo imeneyi ithe ndipo a Putin analonjeza kuti ngati mgwirizano ungayende bwino kapena ngati zokambirana zingayende bwino, iwo ali okonzeka kuti nkhondo imeneyi ithe ndithu. Komano zinthu zinayamba kutembenuka pamene anthuwa anapanga mgwirizano woti akakumane ku Turkey. Eee, anagwirizana kuti mkumano umenewu ukachitike kumeneko, mayiko a Ukraine ndi Russia ndi mayiko ena akaphatikizane n'kukapanga mgwirizano umenewu. A Donald Trump amayembekezereka kuti akhalepo. chifukwa chonena kuti iwowo ndi amene nkhani yonse ayiyambitsa koma zinapezeka kuti a trump iwowo ananena kuti sapita nawo e, nde zinapezekanso kuti president wa ku russia naye sanapite mpaka donald trump anafotokoza kuti "Ah, ndikudziwa kuti mkulu ameneyu sanapite kumeneko chifukwa kuti ine sindinapite chifukwa chonena kuti a putin anafotokoza kuti america ndi dziko limene lili ndi mphamvu kapena ndi limene lili ndi kuthekera popanga mgwirizano umenewo ndi kupangirapo kuti president wa ku ukraine Anazayesapo kuwapempha a Putin, president wa ku Russia, kuti ayese kukambirana mwa okha koma president wa ku Russia anakana. Ndiye potero kupanga mgwirizano opanda Trump iye anaona ngati ndi chimodzimodzi kungokumana ndi president wa ku Ukraine pa okha, zimene iwowa president wa ku Russia zimenezo sanafune. Ndiyeno kukanika kupita kwa president wa ku Russia ku mgwirizano umenewu ena anachitenga ngati chinthu chachipongwe kapena anachiona ngati ndi chinthu chosayenera kuchita. Ndiyeno a Trump anazayankhulapo kunena kuti akuziwa kuti mkuluyi sanapite kumeneku chifukwa chonena kuti iwowa sanapiteso e, chifukwa nthawi imeneyi ana a Trump anali ali ku uh, ku maiko a aluya kumene amakapanga za ndege yawo komanso amanena kuti mwana wawo uh, wa, ali ndi mwana wabereka mwana nde amafuna akamuone nde kutero sanakwanise kuti akhale nawo mpaka ananena nokuti ineyo pandekha ngati Trump ndipanga meeting yokuti ndikumane ndi president wa ku Russia Eh, chifukwa akudziwa kale kuti awiriwa kukumana kwenikweni pamene pangathe kuoneka zinthu kusintha komano zinatheka bwanji kuti anthuwa ayambe kusinthana mawu mpaka nkuyamba kuopsezana zimene zikumveka kuti mpaka anthu akutchula kuti kwayambika nkhondo koma nkhondo ya mawu a trump ali ndi chisimo chokonda kulemba maganizo awo kapena zimene zikuchitika pa tsamba la mchezo limene amayitchula kuti truth social ndiye potero ah, zinthu zonse zitachitika anazakamba zonena kuti a putin akusewera ndi moto zimenezi ndi zimene akuluakulu aku russia anaziona ngati kuti ndi chiopsezo chokuti patha kuchitikanso nkhondo ya dziko lonse lapansi kachitatu ndiyeno pachifukwa chimenecho uh, wamkulu wa security kapena wa- wamkulu woona za chitetezo ku dziko la russia anafotokoza kuti statement imene alemba a trump kunena kuti a president wa Putin akusewera ndi moto zitha kukhala chinthu chimodzi chokolezera nkhondo yachitatu. Ndi chifukwa chani ananena zotero? Nanga ndi chifukwa chani anthu anena kuti kutha kukhala nkhondo yachitatu zimene zili zinthu zoopsa kwambiri? Izi zinanenedwa pamene a Trump ananena kuti akuti akhala akuteteza dziko la Russia ku zinthu zoopsa kwambiri. Ndiyeno a Medvedev amene analinso president wa ku Russia kalekalelo president kuti kubwera putin kunali president amene iyo amene akutchulidwa kuti medvedev amene iye anali presidentinso wa ku russia ndi ananena kuti anauza trump kuti chinthu choopsa chimene chingachitike ndi kuchitika nkhondo yachitatu asayiopseze rasha kuti zinthu zoopsa zingakhale zitaichitikira chifukwa zinthu zoopsa zimene akunenazo kuti zichitikire rasha ndikuti aziwe kuti pamenepo ayambisa nkhondo yachitatu Anthu ambiri azuzula president wakale waku Russiayi ponena mawu amenewa okhuza kuti kutha kuchitika nkhondo yachitatu kutengera zoyankhula za a Trump ponena kuti mawu oterowo ndi achibwana siabwino kuti aziyankhulidwa chifukwa kuti nkhondo sichinthu chamasewera. Izi zinachitika kutengera zimene analemba a Trump pa tsamba lawo la mchezo. Ndiyeno tikunena pano. Akulu a ku Russia afotokoza kuti iwonso ali ndi zida za nyukiliya zimene ngati anthu akuganiza zonena kuti anjenjemetse dziko la Russia, adziwe kuti Russia yakonzeka ati kugwiritsa ntchito zida zawo za nyukiliya. A Putin anadzayankhulaponso mu March 2024 kunena kuti azungu kapena anthu a mayiko a kwa azungu a ku America amakonda kuopseza ponena kuti tili ndi zida za nyukiliya. Ndiye amanena kuti ifensotu zida za nyukiliya tili nazo koma chabe kuti sitimafuna tizibwera poyera. tizifotokoza zimenezo ngati nkhani kotero ngati mukunena kuti kunali zinthu zoopsa zimene zinakachitika zikutanthauza zoti anthu munandikhalira pansi kumandiganizira chiwembu ndiye muziwe kuti ifenso tidakali okonzeka chifukwa zinthu zimene mukuona ngati mukutiopsezerazo ifenso zinthu zomwezo tili nazo ndipo tili okonzeka kubweza chilichonse chimene mukuona ngati kuti chitha kutichitikira ifeyo choyipa izi zili chomwechi kutengera kuti trump atayankhulana ndi putin pa foni kunena kuti anthuwa akakhale ndi mkumano okambirana kutengera kuti a Putin sanapite, a Putiniwa anapitiriza kupangabe attack dziko la Ukraine. E, ulendo umenewu anagwiritsa ntchito ma drone kupanga attack dziko la Ukraine ndiye a Trump anaona kuti ah, chimwene tikukambirana zonena kuti nkhondo ithe, inu mukupitirizabe kupanga attack anzanu kumapha anthu osalakwa. Ndiye a Trump anapita kukalemba pa social media kukanena kuti ndikuona ngati a Putiniwa apenga misala. He said kuti He thinks a Putin he has gone absolutely crazy chifukwa chimene akuchitazo si zopanga munthu wokuti amaganiza bwinobwino ndiyeno pakuyankhula kumeneko ndi pamene anthu ena aku Russia anayamba kudzuzulanso a Donald Trump kuti sakuyenera kumuyankhula president wawo choncho kotero kwakhala anthu akusinthana mawu e, wina akatere winanso atere ndiyeno kwambiri amene anthu akuyankhapo ndi anthu oona zachitetezo ku dziko la Russia pa nkhani zimene a Donald Trump amakhala akulemba pa tsamba lawo la mchezo. Trump wanena kuti iwo anali ndi ubale wabwino ndi a Putin mbuyo monsemu koma akuona kuti a Putiniwa asintha akuti akuona ngati chilipo chachitikira akuganiza kuti si munthunso amene akhala akumana naye chifukwa mu 2019 a Trump anakumanapo ndi a Putin ndipo zimaoneka kuti zokambirana zawo zimakhala zaphindu ndipo amamvana koma ulendo uno akuona kuti Anthu awiriwa sanamvane ndithu ndipo pali kusinthana mawu koma ngakhale kuti a Putin sanayankhule koma anthu amene ali ndi maudindo akuluakulu komanso achitetezo ayankhulapo pa nkhaniyi ndipo zili moopsa. Tikunena pano ndipo kuti Russia idakali mkati kupanga konka komanso kulanda malo ena a ku Ukraine zomwe zikuthandauza kuti kutengera zimene anthu ajayankhulana a president wa ku Russia komanso wa ku America nkhondo kapenanso zinthu zachiwembu zikupitirirabe. Ndipo pamene tikunena pano, a president wa ku Ukraine anafotokozapo kuti ah, zida za nkhondo za ku Russia zakhala zikufuna kuti zilande malo awo otchedwa Sumy Region. Eh, imeneyo ndi city lawo yayikulu ya ku Ukraineko imene amayidalira imene mbuyo monsemu nthawi ya nkhondo anayigwiritsa ntchito ngati malo amene amasungako zida zawo nkumatumiza ku dziko la Russia. Ndi tikunena pano a ku Russia zikuoneka kuti panopa ayamba kale kulowa kumeneko kumalanda dera limeneli kuti likhale m'manja mwawo, zomwe zikuthandauza kuti nkhondoyi ikupitilirabe kutengera zimene a President wa ku Russia a Putin anakambirana ndi a Donald Trump. Inu maganizo anu ali potani? Mukuona kuti a Putin alakwitsa? Kapena mukuona kuti President Trump anagwiritsa ntchito njira yabwino? Nanga ndi chinthu chiticho chimene chimayenera kuti chichitike koposaposa? Apa pa nkhondo imene anthu akambirana za mawuwa, atchulapo zonena kuti kutha kuchitika nkhondo ina yachitatu chimene chili chinthu choopsa kwambiri chifukwa nkhondo ikachitika imakhudza dziko lililonse lapansi komanso dziko lililonse. Mukuona kuti anthu amenewawa ngati akuluakulu ndi koyenera kuti aziyankhula zinthu ngati zimenezi pa social media ndi kumakangana? Khalani pomwepo pamene tizikhala tikukupatsirani ah, zoona zenizeni zimene zikuchitika dziko lonse lapansi. kuno ku malawi zamsangulutso za ndale komanso zoposaposa tisiyireni ma comment mu comment box tiwuzeni kuti ngati nkhani imeneyi mwayipeza yothandiza komanso yosangalatsa kuti yakudziwitsani zina ndi zina kuti tipitirize komanso mupange subscribe youtube channel kuti mavidiyo ena asamakuphonyeni zikomo kwambiri